Anthu ochuluka mu dziko muno la Malawi atayapo miyoyo yawo kamba ka ngozi za pa nsewu makamaka zija zopangidwa ndi njinga za moto zija timati zikabaza. Pa chifukwa chimenechi dziko la Malawi latenga sitepe kuyikapo ndondomeko kunena kuti a oyendetsa kabaza kapena wina aliyense omwe akuyenda pa nsewu kaya galimoto yoti sikuyeneka kuyenda pa nsewu kapena oyendetsawo alibe zomuyenereza kuyenda pansewu azimmanga olo gamoto aziigwira kuteko mpulogalamu ya lero akufotokoza zimenezi tiyeni timvere mwachidwi ndipo ti- timvesese ndipo tiphunzirepo fada samala kumeneko ngati ukuyenda opanda zokuloleza pansewu zilibe zoti ine ndine msilikali akakufunsa license kapena galimoto yako ili ndi vuto uzinena iyayi lanki ndine wakuti wakuti ku polisi fada samala ndipo siyiratu zimenezo

Hard Times Radio tikuti moni moni moni kwa nonse ndithu lero lachitatu pa 28 january 2026 tabweranso ndi programu inanso ya kulinji ndipo programu ya kulinji lachitatu ndiyomaliza sabata lino ndipo lero sindili ndekha ndili ndi wonder msiska wonder wadzuka bwanji ndazuka kaya inu mwazuka bwanji achimwene ndazukanso bwino zikomo a road traffic directorate mothandizana ndi amalawi police service ali pakalikiliki ogwira njinga za moto zosalembetsedwa kuboma komanso njinga zopanga, zopanda misonkho ndipo lero tikhala ndi a alex zimba amene ali a senior superintendent komanso iwowa ndi deputy director a road traffic ku area 30 mumzinda wa lilongwe komanso a christopher kuyeli iwowa ndi director road traffic direct, ku, ku road ndamene wanda director ku road traffic directorate amafuna kusamala pamene kuti mati Eh, director amati- wa directorate ena akamati directorate of road traffic and safety services services ah chabwino drtss ndiye ndakumva ukukamba pampa- panjapo kuti lero nza mabigi lero Eh, ndi ma director okhaokha uh, alex zimba kuchoka ku malawi police service ku area 30 komanso a christopher kuyeli amene akuchokera ku bungwe la road traffic directorate uh, ndiye amenewa tikhale nawo osayiwalanso atolankhani athu amene tili nawo amene acheze ndi amalawi pa nkhani imeneyi tisayichepese nkhani yakabaza chifukwa alipo ena amanena kuti yayi koma nkhani tizikamba za ndale zokhazokha kufunikira kwa nkhani ya imeneyi yakabaza komanso njinga zimene zopanda misonkho komanso zosakhomelera zo- zopanda misonkho komanso zosalembetsedwa kuboma kufunikira kake nkotani wanda ndimati mwina ndingoonjezerapo a Yona kuti uh, mu operation imene joint operation sikuti angogwira njinga zokha Chabwino. agwiranso ngakhale galimoto Aha. so ngati pali galimoto imene sili registered ndekuti galimoto imene ilibe nambala ngati galimoto imene ili unlicensed ndekuti mwina ilibe achina insurance aja ndekuti even woyendesayo alibe zomulola kuyendesa nchimodzimodzinso ndi njingaso unregistered ndekuti njinga zimayenera kuti zizikhala kuti zili ndi registration mm. unlicensed ndekuti woyendesayo alibe even license mm. so malamulo oyenda pa msewu amanena kuti tikamayendesa zipangizo zimene zizi mm -hmm. zimayenera kuti zizikhala kuti they are registered komanso woyendesayo ali licensed mm -hmm. now pamakhala mbali ziwiri mm -hmm. pali mbali ina imene anthu amangochikonza kuti a ah, ifeyo maka mwina anzathu a njingawa adapempha nthawi ina yake kuti yayi kupanga register zikukhala zodula chani nde mutigawireko nthawi nde powagawira nthawiyo nthawi ija idangokhalano yopanda malire nde imangopezeka kuti njinga yopanda registration woyendesayo alibe license nde zimene takhala tikuziona zikuchitika m'misewu mwathumu a Yona kuti takhala tikuluza miyoyo ya anthu ndithu chifukwa chokuti kayendedwe kake ndiyoti munthuyo ndiosadziwa kuti pamsewu paja pamsewu pamakhala ndi malamulo Yes. sungangoliza chinthu chako kuyamba kuchiyendesa pamene paja usakuziwa kuti kodi timapanga bwanji tikafuna kukhota timatani so pakhala pali chisawawa kwambiri pamsewupa komanso ena amene amakhala asakufuna kuchita register galimoto zawo amazimva kuti iwo ni mabige ineyo galimoto yanga sindingayike nambala chifukwa chokuti mwina anthu ena akundisakasaka kapena anthu asamadziwe kuti ndine ndani so I think takhala tikulekelera zimenezizi nde posakhalitsapa tidaona ndithu chikalata chikunena kuti pasakhale galimoto yomwe ikuyenda pa msewu yopanda nambala, pasapezeke njinga ikuyenda pa msewu popanda nambala. Inu apolisi, inu amene mumakhudzidwa ndi nkhani zimenezizi, onetsetsani ndithu kuti malamulo a pa msewu akulemekezedwa ndi wina aliyense, pasakhale anyone who is above the law so maybe anzathu andalewa nthawi zambiri ndi amene galimoto zawo sakonda kuyika nambala nde timve kuti kodi akamagwira akugwira nzimenezo zomwe Yeah. chifukwa s- palibe amene ali pamwamba pa lamulo so ndimafuna ndipereke background imeneyi a Yona komanso kuonjezerapo kuti mukudziwa chifukwa cha chisawawa chimenechi maka awa a njingawa miyoyo ya anthu ochuluka amene takhala tiku- tikutaya kuphatikizapo iwo oyendesawo Yes. muzipatalamu kukaona statistics yake ndizomvetsa chisoni a Chunga kungoti nkhani imene sitimayikamba you remember one day tinkanena kuti pakachitika ngozi mwina ya minibasi ndikutaya miyoyo folo imakhala nkhani yayikulu kwambiri koma titati tiziphatikiza amene akumwalira ndi ngozi za njinga on daily basis Yeah. you'd see kuti It's scary Yeah. titokhala ndi mantha anthu tonse komano somehow zimakhalabe chimodzi mwa gwero limene lili ndi anthu oti sakudziwa chimene akupanga ndiyeno tikuyenera kukhazikisa dongosolo etu ndiyambe choncho ayi mwayifotokoza bwino ndithu ndipo nkhani amalawi njofunikira kwambiri chifukwa ah, nthawi zina ndimaona ngati kuti anthu timangofuna kuti tizikamba zina mwina zandale ndi zina zoterozo koma timayiwala kuti alipo ena amene ataya abale awo chifukwa cha kusasamala kwa anthu a pamsewu monga wanenera wanda kuti alipo ena amene sadziwa kayendesedwe ka njinga yapamo- ya moto ndipo sayenera at all means kuti akhale pa msewu ndi njinga koma timawalola nthawi zina pazifukwanso za ndale kumene Yes. ndiye timayiwala kunena kuti kuseri kwakeku kuli mavuto onena kuti atha kukhuza tonsefe Yes. mankhwala amene kuti ife tikusowawa amapezeka zonena kuti mwina ndalama zake zinagwiritsa ntchito kupanga ntchito zina za an- anthu amene anachita ngozi ya pansewu m'malo mokuti mate- mankhwalawo anakagwira ntchito zina zofunikira za boma komanso kuchipatala ndiye nkhaniyi tisayichepese tili ndi atola nkhani athu daniel zimba bertha banda komanso nelson gonjani onsewa tikhale nawo mpulogalamu iyi koma posachedwa pompa tikhala ndithu ndi akuluakulu chananena a christopher kuyeli komanso a alex zimba koma mwina ndisanawalowese akuluakulu awiriwa mwina tingokambanso nkhani yokhuzana ndi uh, pang'ono kuti apolisi ndi awa anzathu a road traffic directorate akuchita mbali yawo yes koma do you really see kunena kuti anthufe tima mwina timangodandaula ngozi ikachitika koma pali will power onena kuti anthufe timafunadi kuti zinthuzi tizikonze chifukwa imakhala ngati timasiyirana nkhani ya kabazayi Ti- timasiyirana kuopsa muona kuti apa ah, ena amene amatenga njinga zawo kumawapasa anyamata osadziwa kuyendesa ndi anthunso ozindikira Yes. mabwana Yes. ena ngakhale ku polisi kumene Yes. ali mu bizinesi imeneyi Yes. mwaona ena ndithu onena kuti salabada nkhani zimenezi ndiye umadabwa mwinanso kuwalola ana awo amene Yes. amene akuziwa zonena kuti they are not supposed to be on the road Yes. kuwalola kuti akhale ndiye you wonder kuti kodi kodi ifeyo ngati anthu are we equally interested kuti tisolve vuto limeneli kapena chimachitika nchani kwenikweni i don't understand sometimes amene akupanga business zimenezi iwo amangoyang'ana kupanga ndalama koma funso lake ndi lokuti at what cost at what cost indeed mungamapange ndalama zokuti mufuna kuti anthu ena akhoza kukavulala mpaka olo kutaya miyoyo yawo chifukwa choti mufuna mupange ndalama so mmene mwanenera wayana pamsewu sumaliza chinthu kuyamba kuchiyendesa pamsewu popanda madongosolo Yeah. pakuyenera kukhala madongosolo onse amene kuyenera njingayo ikuyenera kukhala ndi madongosolo ake oyendetsayo akuyenera kukhala ndi madongosolo ake mupeza kuti even kuvala zipewa zija ino kumachita kukakamiza even now kulinso mbali ya anthu okwerafe sometimes you tend to wonder kuti kuti anthu ena amaona ngati ndi amphaka paja amati makhulupirira kuti amphaka ali ndi miyoyo 9 they have 9 lives kuona amene akukuyendetsera wanjinga uja iwe iwe sulabada mmene wakhalira kuti uyu akhoza kundipweteka uyu fyufyu fyufyu mupeza 1 minute kuyang'ana pa window sukuona munthu kenaka uyo Walowa. iwe wa- uli pambuyo paja wakwera chonchi akukupanga zimene zijazi iwe sungamuuze kuti iye yaya imitsa chinthu chimene chichi nditsikepo undipha so yes. even ifeyo okwerafe tikuyenera kuti we should demand ngati tikukwera njinga tiwauze ndipatse chipewa ngati palibe chipewa sitikwera mukuganiza kuti ma passengers atamapanga demand kuti akufuna azivala chi- chi- chipewa ndikugwirizana kuti sadzikwera ngati sapatsidwa chipewa anjingawo sapeza zipewa because sapanga business akauza mabwana awo kuti anthu akana ati kukwera opanda zipewa Yeah. but ifeyonso eni akefenso timakhala ngati we are invisible yeah like we have nine lives so ni ndinamuona wina dzulo ali pa njinga yakabaza ali kumbuyoku ndiye ali pa foni uku wagwira kaya chani Yes. tanthauza kuti alibe balance ina yake kuti atangoti wamenya hump wa- woyendetsa uja Yes. basi uyu akugwa Yes. and akuoneka kuti kaya amayankhula ndi mahope kaya pafonipo Yes. akuoneka kuti akusangalala sizikumula sakulabadanso zoti ali pa msewu ndipo anthu amatha kufa pa njingapo pompano as i was coming to this program Yes, kumusiya yes, mwana pakasukulu pena pake Yeah. kungochoka pakasukulu pamene popo apa tinali pa msewu kwa ifa kalepa apa Yes, yes, ndota yes, municipal sukulu pamene pachiza pa south end paja apa takudziwa chakusiya kumusiko yekha amapanga ma zigzag pamene paja watereleka yekha krrr, kufuna kukalowa kunsi kwa galimoto magalimoto ndi kuyima uko palibe wamulabada achunga aliyense amangomulambalala you see anthu afika pomafika chonchija kuti a- awa asatibowe awa Yeah. because yekha yekha uyu watsetsereka kwekwererere because amadzaona ngati kuti njinga ija kaya sakudziwa kuti ni mashini amene uja kuti amayenera kukhala ndi malamulo ake amayipanga zinthu zokuti munthu wozindikira amene timayenda pa msewu they cannot be doing that pa msewu pali malamulo ake tayima timayima kumbuyo kwa nzako sitimachita overtake kudutsa kumanzereku kudutsa kumanjako wina kudutsa kumanja wina kudutsa kumanzere kuti kodi akuluakulu tikupanga chani akuluakulu chabwino panthawi ino a alex zimba komanso a christopher kuyeli afika ndawapatse moni ndiyambe ndi a christopher kuyeli muli palaini mukutha kundimva mwadzuka bwanji
Ayi, ndadzuka bwino. Kaya inu?
Ayi, tadzukanso bwino Akuyeli. Koma A- ndingo- ndingokonza dzinalo kuti ine ndi Christopher Madalitso Kuyera. Oh, Kuyera. Eh, Ah, ndine Kuyera, chabwino. osati Kuyeria. Oh, sorry apa ndikuti kusade ayi koma kuyere. Kuyera. Eh, iya, koma Kuyera. Ah, chabwino. Ayi tathokoza kwambiri a Christopher Kuyera. ndipo ah, ndipereke moni kwa alex zimba si zina ndi lomwe la zimba mwakhoza titu dzina ndi lomwe bwana chunga chabwino a senior superintendent ehe mwadzuka bwanji kumene ifetu kuno tadzuka bwino Mosataya nthawi timanena pano kuti iya tachitika mwayi lero tili ndi ma big okhaokha. Kodi nkhani imeneyi chikuchitika kwenikweni nchiyani? Mwina mungotipatsa a little bit of a background kuti kodi chikuchitika ndi chiyani? Tiyambe ndi inu a Christopher Kuyera.
Zikomo kwambiri ah, kuti mwatipatsa danga kuti tilankhule pa zomwe zikuchitika nthawi inoyo. Poyamba ndinene kuti road traffic ndi bungwe lomwe linakhazikitsidwa ndi boma ndi nthambi yomwe imagwira ntchito pansi pa unduna wa zamtengatenga ndi mitokoma ndi ntchito koma ntchito yathu ifeyo ndi yoyang'anira zapansewu ndondomeko zabwino zapansewu ndipo timagwira ntchito malingana ndi malamulo amene ali mu Road Traffic Act ya 1997 komanso amene anatanthauziridwa bwino mu regulation ya 2000 ndiye ntchito yomwe tikugwirayi tikungogwira malingana ndi malamulo athu amene alipo kale sikuti kapena kuti pali china chake chanyowani ayi koma kuti tikugwira ntchitoyi malingana ndi malamulo amene alipo chifukwa tinaona kuti pansewupa sipakukhala bwino malamulo athu amanenetsa mu section 11 subsection 2 ya road traffic act 1997 kuti aliyense amene watenga galimoto pa msewu iyenera kukhala kuti yapangidwa register bwinobwino komanso ma regulations a 2000 regulation 5 eh, subsection 1 and 2 imaneneratu kuti galimoto iliyonse ikapangidwa register ikhale ndi nambala komanso nambalayo ikhale kuti izioneka bwinobwino ndiye mukudziwa mu mayambiriro kwa december aku opc analemba statement a chief secretary kunena kuti pasapezeke galimoto pa msewu yomwe ilibe nambala ndipo anatiitana ndi apolisi ndikukatipatsa mangolomera kuti pitani pa msewu ndiye ifeyo tingonena kuti panopo tikungogwira ntchito yomwe inalipo kale m'malamulo kuti pa msewupa pakhale bwino pakhalenso sanity komanso kuonjezerapo uh, anzathu a njinga za, nji- za moto njinga ya motonso imachitidwa define ngati kuti kachichewa chake kuti ndi galimoto koma yoyenda pa matayala awiri ndi ma controls ake amene timawadziwa aja. Njinga ya motoyi mu regulation na, no mu act yathu ya 1997 section 109 imafotokozera bwinobwino kuti njinga ya moto iyenera kutsatira malamulo ati kuti ipezeke ili pa msewu ndipo malamulo amaneneratu kuti oyendetsa njinga ya moto njinga ya motoyi iyenera kukhala kuti ikhalenso registered komanso ikhale ndi nambala komanso ikakhala ndi nambala ikamayenda pa msewu oyendetsa uja ayenera kukhala ndi license komanso kukhala ndi license ndiye kuti akhale uja wokuti akudziwa bwino kuyendetsa njingayo pa msewu adziwe malamulo komanso a- akamayenda asatenge anthu ambiri malamulo amanena kuti woyendetsa njinga atenge munthu mmodzi Komanso akamayenda panjinga paja akhale atavala zozitetezera komanso zowala bwino kuti azidziwika mosavuta. Kuonjezapo akhale ndi blue light kuti aziwala chifukwa nthawi zina samaoneka. Ndiye izizi ndizokuti zili kale mmalamulo komano tikuona kuti pakuvuta pa ground anthu ambiri sakutsatira zinthu zomwe zili kale mmalamulo. pamene anatipatsa mphamvu kuti tiyende pansewu tigwire ntchitoyi koma zinthu zokuti zili kale mmalamulo pamenepo a Kuyera mwafotokoza pepani ningokudulani pamenepo mwafotokoza bwino kuti uh, anakupasani mphamvu koma zinthu zoti zili kale mmalamulo kodi mukamati anakupasani mphamvu kapena mangolomera malamulo paokha malamulo paokha si mphamvu kale si mangolomera okwanira kuti mugwire ntchito, amayenera kuti ena achite kubwera kudzanena kuti ya mangolomera awa a Kuyera gwirani ntchito.
Ayi tinene kuti malamulo alipo kale Mhm. ndipo malamulo amaneneratu kuti palibe amene ali kumwamba pa lamulo ndi chifukwa chake mukuona kuti kunsewuku ntchitoyo tikugwira mosayang'ana nkhope ndipo aliyense amene walakwira lamulolo zikupezeka kuti lamulo lonse lamumanga, lamutsutsa.
Chabwino, ndikudziwa kuti mwayankha mwachikulu pamenepo chifukwa funso langa lina linali lonena kuti nanga chimavuta nchiyani kumbuyoko kuti lamulolo ngati linalipo kale lisagwire ntchito. Koma kwambiri mwina ndifunse kunena kuti so far pamene mwayamba kampeni imeneyi, ndi magalimoto angati kapena njinga zingati zimene mwapanga impound, zimene mwazigwira? Do you have the nu numbers ready?
Ah, ma statistics wo alipo Mhm. koma kuti mwina uh, anjinga za moto ndiye ndikhonza kunama chifukwa Chabwino. sitinalandire kwangoyambika kumene chabwino komano ya magalimoto mwina mungondidikira pang'ono ndikupatsani ma, ma statistics ake kuti zili motani pakadali panopo chabwino ayi koma zi- ma statistics alipo kudzafika mpakana pa 27 chabwino ayi mwayiyamba bwino zikomo kwambiri akuyera mukhale pomwepo tipite kwa uh, alex zimba ku malawi police service kuti inuyo ku mbali yanu Aaa timaona kuti mmakumananso nanunso ndi mavuto osiyanasiyana mukafuna kugwira ntchito imeneyi. Aaa mwina tiyambe kuti mutithandize kuchita appreciate ma challenges amene muli nawo tisanapite kwinaku. Nanga si aah tinapempha akuyera kuti atipatse background, ayika background yo ya exercise yo koma inuyo ma challenges amene mmakumana nawo mwinanso nthawi zina ife sitimadziwa and because we. kunakhalanso a heightened risk of road accidents now you can see from 2019 to date njinga za, za moto zimene zapangidwa involve ma road accidents zafika ndithu pa an alarming rate kuti muona mu 2025 annual accident report mutha kuona kuti njinga za moto zikupanga rank Second, among motor vehicle categories zimene zapangidwa most involved mu ma road accidents. There was 162 motorcycle riders ndi amene anataya miyoyo yawo mu 2025. tabwerezaninso ndi pamenepo 162 162 yes motorcycle riders ndi amene anataya miyoyo yawo pa msewu mu chaka cha 2025 Oh, oh. Mm. and that figure ikuwapanga place on, on number three amongst road, road user categories. However, titati mwina tiwonjezereso ma pillion passenger amene amanyamulidwa pa njingazi ndiye kuti mutha kuona kuti motorcycle related death zitha kupanga surpass all other categories and this troubling possibility underscores now the urgent need for action mutha kuonanso kuti ma unregistered motor vehicles and motorcycles zina zimapanga op- opa- operate zopanga register kumene mwina koma ndi mapanganso nambala zen kumatani ndikumachotsa zinanso zikumapanga pose a serious security risk to society magalimoto ena amene amachotsa manambala kapena njinga zina zimene zikuyenda zopanda manambala ena akumatha kumazigwiritsa ntchito in carrying, carrying out some criminal activities and enanso magalimoto amene akuyenda opanda manambala kapena njinga zimene zikuyenda zopanda manamba zosapanga register zikapanga ngozi ena akumathawa and can't even trace them chifukwa kuti njinga zawo kapena magalimoto awo akumayenda opanda manambala kapena they are they are not registered and this is reflected mu rise in mafigures a ma hit and run road accidents zimene zinapanga increase from 107 cases in 2024 to 119 cases in 2025 Hmm. munafunsa kuti kodi ndi ma- ma challenges anji amene tili- tikumakumana nawo Mhm. pamsewu kuti amapanga enforce malamulo athu apamsewu anjinga za moto ambiri mmene mmafotokoza ndina- ndinamva mmene mmafotokoza kuyambirira kuja kuti anjinga za moto ambiri akumayenda opanda zipewa pa pa pa zipewa zimene zimene zili zololedwa zololedwa kuti munthu avale akakwera pa njinga ya moto Mhm. koma unfortunately kuti mu- muone ena zipewa zimene akumavala akumavala zipewa zija zimene amavala amene anthu ena amene amagwira ntchito mmigodi zimene zoti munthu sizingamuthandize maybe in case of, of an accident Mhm. nthawi zinanso tikamagwira ntchito anjinga ya moto mukawayimika safuna kuyima ayi. and i can tell you kuti pali ma- maofesala athu angapo amene aombedwapo ndi njinga za moto njinga za moto nthawi imene amagwira ntchito imene ati kuwaimika anthu Mhm. ndikugwira ntchito ya, ya traffic imene amayenera kugwira masiku onse Mhm. Munafunsaso bwana Kuyere kuti kodi operation imene imachitika joint operation imene ima- imachitika ma imene yatha dzuloyi Mhm. agwidwa magalimoto angati kapena njinga zingati yes ya so far magalimoto amene agwidwa kuphatikiza ndi njinga zikukwana 521 521 521 kuchoka pa 21 january kufika dzulo pa 27 January.
With, within six days, within a week. Yes. Hey. chabwino ayi muyambe kaye mwina mwayima pomwepo Ah, ndikuona kuti atolankhani athu akutumiza mauthenga kuli a Malawi afuna kuti ayankhule basi ndiye posachedwa pomwepa tikhala tikualowesa atolankhaniwa koma Asanalowe ndikufunanso kuti ndiyankhule ndi Wonder kuti comment yako ndiyotani, a very quick comment pa zimene uh, akuluakulu awiriwa ayankhula.
Wayana, wa- wayana ine sindingadabwe kunena zoona kuti kuli chisawawa chimenecho chifukwa pongoona ndi diso timaona kuti kodi za njinga zikukhala bwanji pamene you could see mwina galimoto zikuimisidwa upeza kuti apolisi apamsewu ayima pompo akuyimisa ndithu galimoto ina imene ilibe zoziyenereza koma wanjinga akubwera pompo mwina wanyamula anthu folo akudusa alibe nambala sanavale zipewa so zimene zizi zimakhala zopereka nkhawa so kuwamva a Zimba akunena kuti masiku sikisi agwira ndithu galimoto ndi njinga zoposa 500 chakuti it just shows you kuti mm, zonsezo ndi ngozi amati an accident waiting, Waiting to to happen, happen, yes. can you imagine kuti muchaka cha 2025 chokha taluza anthu 165 I don't know kuti pamene pakuphatikiza ndi mapassengers omwe kapena mangokamba za mariders chifukwa namva kunena kuti uh, motorcycle riders so i don't know whether that include uh, maujeni mapassengers but in any case these are alarming numbers for Yes. it's- we- moyo umodzi wa ana kuuluza Yeah, yeah. is one too many Yeah. now to imagine kuti zimene zimachitika chifukwa chokuti mwina sa- si- sitikusatira dongosolo ndikumapitirizabe kumapanga zimene zizi sindimaziwa kuti timadikira kuti chizachitike chani kuti it should be a wake up call so for uh, uh, drtss ndi Malawi police services kubwela pamodzi nkufuna kupanga operation imeneyiyi I think itilimbikise kuti tatiyeni tikonze akambapo china cho- chochitisa chomvesa chisoni kuti anthu akuvala zipewa kuti za mu mgodi Eh, you know ma safety helmets instead of ma crash helmets just shows you kuti anthufe sitima sitimalabada timakhala ngati tikumpusisa wa polisi imodzimodzi akakhala mgalimoto kuti ine I fail to understand do you want the police to tell you to wear a seat belt yeah. achita kuzitiimisa inu ndinakuuzani kuvala seat belt who's, who- for whose benefit Yes. ikachitika ngozi umatulukira pa window ndiweyo not the police officer sakuyenera kukakamiza ngati kuti ndiwe mwana like you do not understand why you have to do it so pali zinthu zina zake you literally don't understand It baffles everyone else so like this it baffles me
ayi wafotokoza bwino ndithu kuti ah, nthawi zina timakhala ngati kuti moyowu apolisi ndi amene ali ndi ntchito yonena kuti azitisamalira kuyiwala kuti ndi moyo wathu mwinanso asanalowe ah, daniel zimba betha banda komanso nelson nelson gonjani Pali nkhani ya ndale imene mwina iwowa sangathe kuiyankha kwambiri chifukwa iwowatu ndi ma civil servants nde mukudziwa mmene zimakhalira kuno ku Malawi koma anakambapo zonena kuti no one is above the law eh, pano pothapsidwa mangolomera eh, dedede. mwina iwe umasatira bwino za nkhani za ndale uh, umaona kuti kuopsa kwake kumakhala kotani kapena kuti ndalezi zimapanga play role yotani pa kagwidwe ntchito kwa anzathuwa aku road traffic komanso awa ku Malawi police pa nkhani imeneyi koma mwina usanayankhe ndaona apa betha banda kuntcheu akuti ali ali ready uh, betha ukundimva betha banda betha ukundimva ayi kukhala ngati kuti nambalayo angolemba apa kuti koma kukhala ngati akugwiritsa ntchito nambala ina e, tatifotokozerani za nkhani imene tisanabwererenso kwa akuluakulu athu a Kuyera komanso a Zimba. Nkhani ya ndale ndi yovuta kwambiri and anthu andale amayuza mphamvu zawo za ndale kuopseza ma officers kuopseza ndithu mbali zonse nde kuti ku DRTSS komanso ku Malawi Police Service and this is the reason they have the power to punish anthu amene akuchita bwino takhala tikukamba sometimes kuti ma systems athuwa sometimes they punish munthu amene akuchita bwino yes. iyo kupita pa msewu paja kuti ndikagwire ntchito malingana ndi malamulo anga mm-hmm. koma ukakumana ndi zokhoma chifukwa choti ugwira mwana wa abwana ugwira kaya mkazi wa abwana ugwira abwana amene amayimba anthu mafoni pamene paja tampatsa ameneyo ndiyankhule naye kumuopseza ofisa uja kumpanga transfer kukamponya ku Guantanamo Bay kwina kwake mphemvu zikamulume nde anthu akaona chonchija amaopa kuti eh so manampa makapu magalimoto magalimoto ambiri amene amayenda opanda nambala amakhala kuti anthu ake mwina ambiriwa they are politically connected Connected, yes. So either they are politicians iwo kapena politically connected nde amakhala ndi mphamvu zoopseza ma officers aja and you feel sorry for them because at the end of the day nawonso ndi ntchito amafuna kuyiteteza ntchito yawo ija now uku kunjingaku nde kunakhala chisawawa chokuti i think tinakhwefula lamulo nde pano patikufuna kuti tibwezeretse mmene anenera a Kuyera kuyambirira konkuja kuti malamulowotu alipo kale panopa angochita enforce chifukwa ntchito za maof- mawe- maoffices awiri awawa ndi enforcement of those uh, regulations so panopa they are enforcing tiyeni tichite comply osati ine ndi wa mdf akakufunsa driving license yako ili kuti uyamba kutchula nyo- nyota zako just show the license just show your license Yes, exactly. if you if you don't have a license it doesn't matter who you are you're not allowed to drive if your car is not registered it doesn't matter who you are it's not supposed to be on the road so sometimes pamangokhala kukulirana mtima pamenepaja apa si zabwino chabwino
Tif- Tif- tifunse uh, a Kuyera komanso a Zimba mwina tiyambe ndi a Kuyera kuti kodi anthu amene apezeka wolakwa um, zilango zake zikhala zotani Tiyambe ndi a Kuyera. Zikomo kwambiri Mhm. Mm, poyamba ndinene kuti munthu amene wapezeka kuti walakwa choyamba timayi- timamufotokozera kulakwa kwake ndikuyitenga galimoto ndikupita nayo ku ofesi kwathu Mhm. akafika ku ofesi kuja amalipira mafaini amene ali stipulated mu malamulo pakadali panopo ngati munthu agwiritsa ntchito galimoto yosapanga register amayenera kulipira ndalama yokwana 20000 kwacha komanso ngati munthu agwiritsa ntchito galimoto mwina yopanda cof ndikuti amene alibenso cof ndikuti ayeneranso kulipiranso 30000 kwacha ina akakanika kupanga display manambala. Malamulo amanena kuti alipire K5000. Komanso ngati wakanika kungopanga display nambala amayeneranso kulipira K20,000 ina. Ndiye ndi mafaini amene munthu amayenera kuti alipire. Ndipo akalipira mafaini amenewa amayenera kuti akonze zoyenera zonse zija ayipange register galimoto Mhm. ngati yopanga register ayipa- ayikire manambala ikhale certified fit kenako mpamene timamulola nkudza kutenga galimoto yake ndikumapita nayo zikomo kwambiri ayi chabwino tipite kwa bertha banda ku ntcheu bertha ukundimva
eya ndikumva chabwino mwadzuka bwanji
ndadzuka bwino kaya kumeneko mwadzuka bwanji tadzukanso bwino ntcheu wake uti samangotitu ku ntcheu ku ntcheu
kuno ku half london nsewu opita kwa kampepuza oh half london Eh, chabwino i think tipa- tipange za full london next week koma tatichi- tacheza ndi amalawi mosunga nthawi pa nkhani imeneyi
chabwino padakali pano ndili ndi malawi mmodzi amene akufuna apereke maganizo ake chabwino tangotiuzani kuyambirira dzina lanu komanso kuti nkhaniyi mwailandira motani dzina langa ndine chisangalalo jo ineyo nkhani imeneyi ndayilandira bwino kwambiri chifukwa chonena kuti anjingawa nthawi zina zimakhala zonena kuti akamayenda amayenda mahelmet alibe makhotedwe sakudziwa kuti tikhoza kukhota bwanji mayendedwe awo ma overtake awo osalongosoka ndiye ndi zinthu zonena kuti ngozi pansewu zikuchuluka kwambiri ndipo ndi zinthu zonena kuti timafuna titapempha ndithu kuti a road traffic-wo atawaphunzitsa amenewa mmene angayendere pansewu chifukwa nthawi zambiri amayenda zokuti njingayo angophunzitsana pa khomo chabwino ndemanga yanu kwa eni njinga komanso apolisi ndi yotani ineyo kwa apolisi ndikufuna ndingopempha kuti anyamata amenewa adzitenga pang'onopang'ono kuwatrainer or amakhala ndi akuluakulu awo m'malankimu awaphunzitsa amenewo kuti athanso kuwaphunzitsa anzawo kayendedwe kapansewu kabwino chifukwa ngozi zizi kuchitika kwambiri chifukwa kuti anthu akupanga zinthuzo asakuzidziwa chabwino nanga okwera njinga mukuona ngati kuti atenge udindo utani kuti wangozi pa ifeyo anthu okwera njinga tikuyenera kuti nthawi imene tikukwera njinga tionetsetse kunena kuti ma helmet anjingawo ali nawo komanso ngati tikuona kuti mayendedwe ake sakuyenda bwino tikuyenera timudzudzule popezabe mayendedwe amene tikuyenda masiku ano achifupi njinga za pansewu chabwino dzina lija komanso mungotiuza kuti maganizo anu ndi otani nkhani yokhudzana ndi apolisi kulanda njinga zomwe sizidalembetsedwe ngakhalenso galimoto dzina ndi Chikondi maganizo anga pa nkhani imeneyi ndonena kuti apolisi ntchito yawo ndi yogwira ntchito potsatira ndondomeko komanso malamulo a pansewu ndithudi udindo okwera njinga atenga udindo utani okwera njinga ndofunika kuti ifeyo ngati okwera njinga tiziyang'anitsitsa ndithu tinike mmene tikukwerayo tikhale kuti tili ndi zonse zoyenerera makamaka ma helmet komanso ziyang'ana munthuyo kunena kuti sanamwe mowa chifukwa zinthu ngati zimenezi ndi zimene zimapangisa ngozi pansewu chabwino Wonder ndi mmene ndachezera ndi amalawi kuno kuntcheu ayi zikomo kwambiri bertha banda ukhale ndi tsiku lopambana zikomo ndipo kuchokera ku ntcheu tipita straight ku, ku kasungu nelson gonjani wadzuka bwanji nelson
ndadzuka bwino kaya Lana chunga komanso wonder mwadzuka bwanji program ya lero ikukhala ngati ku hot talent choncho Ah.
iwe iwe samala um, tikupatsa helmet uh, ndiye tatifotokozere wacheza ndi amalawi mwansangansanga nkhani imeneyi kuti amalawi kumeneko kasungu akuti bwanji ya zoonadi ndili ndi mmalawi mmodzi mosunga nthawi ndiye ndinali kuyankhula kwa koma apa komano kuti wayitsatira mwachidwi kwambiri nkhani imeneyi ndiye ndimpatsa mpata kuti afotokoze ndemanga zake mmene akuonera kuti zinthu zikhalire pa ground kuchamba munthu wamkulu kuti kuti dzina langa ine ndi rumbani chavula kuti pali ndondomeko imene boma likufunanso kukhazikitsa kapena kuti kukhwimitsa malamulo pankhani ya galimoto komanso njinga za moto zimene zikupepa kuyenera komanso madauko monga kudanda nkhani imene tayilandira bwino kwambiri ndipo tikudabwa kuti kodi am- amachedwetsa pa ndipo anthuwa amawanyengerera chani Eh? tsono tikuona kuti amagalimoto akutsatira malamulo pamene anjinga akutsatira zimene anzathu andale akufuna nkhani iyi inayamba pakanthawi kuti a- anjinga akhomere anjinga azivala zipewa anjinga akhale ndi zozitetezera komano kumapezeka kuti ayi ayimisa kaye akati ayimisa kaye zimakhala zachoka kwa andale koma amene akumwalirawo ndi omwewo amakhala anjingawo ndi amene akukwezedwa moti apapa ndipo zisayimisidwenso Eh, ndipo andalewo asalowererenso akukwerawo ngati amene akukwera njinga aonesese kuti pa njingapo pali helmet njingayo ili registered komanso anjingawo asatire because nkhani iyi sikuteteza boma ikuteteza anthuwo amene akupanga operate njingazo ndi mapasenjazi awo ndi akuyenera asatire ndipo nzofunika kwambiri kuti apolisi akhwimise ndithu osati azidikiranso kuti ayi andale awauza zochita ayi ndithu tathokoza kwambiri kamba ka nthawi yanu ayi ndibwerere ku Blantyre kuti mwina mupitirize ndi anzanga ena m'maboma osiyanasiyana kuchokera ku kasungu nelson gonjani ndiyolonga agonjani mukhale ndi siku lopambana zikomo kwambiri daniel zimba uli pa line brian ndi- ndikukumvani pano ndili kulimbi makamaka msewu olowera chakuthyolo ku midima uko chabwino usakhale kuti uli pa njinganso yakabaza kumeneko ayi ndili pambali pambali chabwino tacheza ndi amalawi
apapa ndili ndi munthu mmodzi amene ali ndi chidwi kuti aperekenso ndemanga zake pano mwina tingomvera limodzi Ah, bwana wanga dzina ndani dzina solomon kingston bwana solomoni ah, nkhani ili pano ndi yonena kuti nthambi ya road traffic ikufuna kunena kuti mwina ah, iyambe kugwira ndi kulanda njinga zimene zosalembetsedwa mukaundula kuti mwina ngozi za pamsewu zichepe inuyo nkhani imeneyi mukuyilandira bwanji okay ah, nkhani imeneyitu kunena chilungamo nkhani iyi ndi yabwino Eh, potengeranso anjinga mmene amayendera mumsewumu amangoyenda mopanda ndondomeko malonso amayimaso masitejiso malo ngati mphepete mwa msewu ndizo zosatani zosayenera komanso anjinga mmene akuyendera panopa ngoziso zimakhala ngati izo kumagulu ka ngozi yendera basi atapanga dongosolo ngati imeneyi kuti anjinga kuti akhale ni malaisensi kuti akati kuti mwina ngoziso mwina zikhoza kuchepa mpetisana nanga mwina malangizo anu ndi otani kwa anthu oyendetsa njinga komanso kwa apolisi pamene akufuna kupanga zimenezi
okay uh, malangizo a ineyo uh, tingathe kufotokoza zambiri sa koma potengera na kuti apolisi ndiona kuti ntchito yawo angoigwira mwandondomeko mmene zikufunikira kusiyana kuti mwina anthu aziyankha ngati kubwera ngati moopseza chani kusayenera kumagwira ntchito monga malamulo amene akufotokozera yetisaa
chabwino ndathokoza kwambiri bwana dzina lijanso Solomon Kingston. chabwino Brian ndi mmene muti mmene amenewa ndi amene ndacheza nawo anthu ena mwina ah, chifukwa cha mabizinesi sindinathe kuyankhula nawo koma ndimene tachitira kuno ku Limbe mu mzinda wa blantyre ayi zikomo kwambiri daniel zimba ukhale ndi siku lopambana
ndathokoza kwambiri ntchito yabwino ndipite kwa uh, alex zimba amene ndi a senior superintendent ku malawi police services ndipo ndi a deputy director ku nkhani ya uh, road traffic uh, a zimba mwamva mmene anthu ayankhulira um, mukuona kuti mukasanthula mmene anthu ayankhuliramo mukuona ngati kuti anthu ntchito imene mukugwirayi akuyilandira motani
Tathokoza Mr Chunga. Zikuonetsa ndithu kuti anthu ntchito imene ta- tikuyigwirayi ayilandira ndithu ndi ndi manja awiri. Mhm. Ndiponso izi zikutipasa ifeyo ma- mangolomera kuti pamene talekeza ti- tipitirize pamene ntchito iyi ndiyoti kuti tangoyiyamba nthawi ya ya joint enforcement iyi. Mhm. ndi ntchito yoti ta- takhala tikuyigwira mwina chabe kuti pa- panali limited publicity Mhm. koma ni ntchito yoti ta- timayigwira tikuyigwira ndipo tipitiriza kuyigwira mpaka mtsogolo kuti tionesese kuti anthu ali otetezedwa pa msewu ende chinanso chimene angadziwa anjinga choti iwo anjinga za moto ndi anzathu amene amayendesa magalimoto anthu awiriwa they are subjected to the same legal requirements under the road traffic act so ife tionetsetsa ndithu kuti malamulo akutsatidwa a njinga za, za moto chimodzimodzinso ndi amene akuyendetsa ma magalimoto Uh, bwana zimba mwina ndimati tifunse funso timakambapo apa kuti mwina ndi nkhani yovuta kuti mupange komenti alipo ena mwina amene muku- mukuvutisana nawobe kufika pano kuti mugwire galimoto zawo chifukwa zilibe nambala komanso anjingawa ndithu kukaniza kuti mwina mwake mutha kupezerapo mwayi apa kuti tilankhule maka tanenapo am- amene timati ma politically connected individuals i don't know kuti mungayankhe bwanji popanda kuti tikuotcheni manja komano ndi vuto is that a problem kunseuko tikatengera pa enforcement imene ta- tagwirayi kuyambira pa 21 kufika pa 27 sitinakumana ndi ma- ma cases ngati amenewo ntchito yathu tayigwira ndithu mo- mosavuta palibe amene anatipatsa vuto nthawi imene timagwira ntchito imeneyi 21st kufika tsiku la dzulo Eh, chabwino kwa bwana kuyera ah, panali chikonzero chokuti anjingawa amayenera kuti aphunzire kuyendesa njinga ah, pa mtengo wa 150000 ngati nsakulakwa nde padali kukambirana ndi ophunzisa kuyendesa njingazi kuti asise mtengo ufike pa 40000 koma zikumvekabe kuti oyendesa njingawo sakupita kukapangabe maphunziro amenewa akuti adziwe kuti ayendese njinga mu, mu, tipange bwanji ndithu kuti adziwe kuti and that uh, window imene munapempha kuti ichoke pa 150 ifike pa 40000 uh, kuchokera ku boma osati i think ku directorate one zitha liti komanso uh, what will happen after that
Ah, zikomo kwambiri um, Mwachidule ndinganene kuti pali ma initiative ambiri amene kuboma kwachitika kuwathandizira akabaza kuti apange register komanso akhale licensed. Mwachitsanzo kuwombola njinga kunatsika kuchokera pa 400, 500,000 panopo njinga zambiri. kuombola ndi just above K50,000. Kumbali ya drivers licence momwe mwanenera kuti aphunzire mpakana apeze licence inali mmbuyomu K120,000, K140,000 koma panopo ndi K40,000 yokha. Komano ndinganenekonso kuti ma awareness campaigns owafotokozera anzathuwa za zonsezi n'zokuti zinachitika mogwirizana ndi bungwe lawo la Macokasa. lomwe limakhala ngati lowayang'anira onsewa a njinga zamoto, lomwe likugwiranso ntchito yotamandika kwambiri ndi ifeyo. Ndiye mwachidule tinganene kuti mwina anzathuwa conducive environment kapena kuti kufewetsa malamulo kapena zochitika tati- takuchita kokwanira. Ndi chifukwa chake panopono talowa pa msewu mogwirizana ndi a Macokasa komanso apolisi ndi ife a road traffic kuti tsopano no amene asakupanga register njingazi ndiye ndi wokanika yekha, amene asakupeza rider's licence ndiye ndi wokanika yekha, ndi chifukwa chake panopo tangolowa pa msewu kuti tsopano tikonze kuti mwina pa msewupa pakhaleno sanity. Koma nkhani ya mitengo ndinganene kuti ipitirirabe momwe ilirimu kuti az- a- eh, ndalama yake ndi yomweyo basi kuti aperekanso ndalama ina yambiri 40,000 kwacha yomweyo tiwathandizira kuyambira kumayambiriro mpakana kuti apeze driver's license Um, uh, kuyera muli ndi page ya directorate of road traffic and safety services pa facebook imene eh, i must say kuti imapereka chikoka ndithu kwa anthu ambiri amene simukuidziwa mutha kupita kukaona ndithu pa facebookpo amene whoever you, you have employed kuti azichita ntchito imeneyo amalemba timopasa chidwi apa analemba ndi 12 hours ago kuti kumayendatu mosamala kumeneko tatulukatu night enforcement underway ngati watapidwa kale I'm very sorry analemba motero Ah, iyi nadzulo akuti that's 19 hours ago akuti lero tikupanga za njinga za moto zosalembesa tapekulako zina muliyendamu ndiye tabweratu uzaipange register tabweratu uzaipange register njinga yako kwa onse amene alibe kapena anataya mapepala a njinga zawo ziwani kuti mukhonzanso kubwera kuzalembesa njinga zanu mwa ndondomeko pokhapokha mutabwera ndi national id kapena chipepala cha unzika cha nrb chija amangoimvera fungo lero wakumana nayo pepa pepa Ndi- mwina- mwina just out of interest uh, out, out- out of interest mangofuna ndithu kuti ndingomva kuti uh, pamenepa munaganiza motani chifukwa ena amanena kuti tikamanena kuti tikamatumizana mameseji kuti wanda samala ali parayozi parayozi hotelo mwina nzinthu zoona eti ena amaona ngati kuti nzolakwisa koma apa mukuchita kunena kuti tatuluka samala Tukakutapa. tukakuta tatifotokozerani we just want to appreciate your creativity around this
ya zikomo kwambiri ah, cholinga chathu muja tanenera eti sitikuti tikufuna tizigwira anthu yayi ife cholinga chathu chenicheni ndichokuti anthu atsatire malamulo kapena kuti compliance Mhm. ndiye chomwe chikuchitika pa facebook pathu paja tikuwafotokozera anthu cholinga nchokuti anthu sikuti tifuna tikawagwire yayi komano angodziwa zomwe zikuchitika kuti akatero athamange mwansanga azakonze ndondomeko ku road traffic kuti adziwe kuti tsopano tili pa ground ndipo tili serious ndiye cholinga chake chenicheni komanso tikufuna kuti tigwiritse ntchito ah, facebook page yomweyo kuwaphunzitsira anthu momwe angapezere zinthu zina zosiyanasiyana za ku road traffic chifukwa nthawi zambiri mwina ku- kuziponya mwina kaya ndi malo ena ndi ena amakhala ovuta koma pajapo atipanga follow ambiri nditatengera advantage imeneyi kuti tifotokozere zambiri zokhudzana na road traffic kaya munthu mmene angapezere driver's license mmene angachitire register njinga ya moto mmene angapangire register ka haya mmene angayendere pa msewu ma, ma double ena alipowa tikufuna kuti tigwiritse ntchito facebook account ija pa zambiri zokuti tifalitse uthenga makamaka wa safety komanso wa information pa ma services athu amene amachitika ku road traffic Chabwino. cholinga chenicheni ndichokuti anthu adziwe ndiye anthu apange comply Chabwino. kuti mwina ngozi komanso ndi umbanda omwe umachitika ndi galimoto njinga za moto zosapanga register Mhm. uthe ndikuimisani kaye pomwepo akuyera mwafotokoza bwino ndithu betha banda ali ndi uh, wakabaza ndiye ndifuna tibwererenso timve directly from uh, uh, akabaza operator betha banda eya ndili ndi wakabaza mmodzi yemwe akufunanso kuti apereke maganizo ake pa nkhani ngati imeneyi tangotikumbutsaninso dzina lija komanso kuti maganizo anu pa nkhani imeneyi ndiotani ine ndi joel lekera kuchokera ku ntcheu maganizo anga pa nkhani imeneyi yoti aka- a traffic aziyamba kulanda njinga pakali pano ndiona kuti sizoyenera chifukwa chakuti mmamidzimu ifeyo ngati akabaza timapanga bizinesi movutikira ndalama timaipeza movutikira komanso panopo ndalama kumbali ya business ikuvuta kwambiri panopo ndiye ndimaona ngati kuti padakhala kuti paperekedwe nthawi period nditi yoti tikhale tikonzekera mwina kuti ena apange register njinga zija koma kungoti lero kungoti lero ndi lero athamanga a traffic athamange kuzalanda njinga ndiona ngati sizoona paja kuti Zimenezi zikuthandizanso kwambiri ifeyo ngati mmidzi, mabanja athu mwina kuti ayende, ndiye kungoti angopanga zimenezi and then pakhala mavuto ambiri pa msewu, pakhala mavuto ambiri mmidzimu, anthu kukhala kuba, mapolisi ali ku- ku ndende anthu akadzadza, chifukwa choti kabaza akuthandiza kwambiri kuchepetsa umbava kapena umbanda. Chabwino malingana ndi mmene alongosolera. mwina asanachoke Yeah. Mm. kodi nthawi si kumbuyoku anapatsanso nthawi ndazingo tizingowonjezera onjezera
Eh, kuonjeza kuti kunena kuonjezedwa chifukwa chakuti chuma chikuvuta kwambiri pano bizinesi ikuvuta ndiye timaona ngati adakatipatsabe ka nthawi komanso kungoti bwera lero ndi lero kuti ah, basi mawa tikuyamba kulanda njinga mwakuti mwakuti ah ndiona ngati sizoyenera anena kuyenda mmalanki eti timakapakisa kunenanso kaphunzireni inuyo munaphunzira kuyendetsa njinga iyi kwambiri muli ndi license license ndipano bado dakalibe koma njinga ina- ina ina anapanga clear njinga Nde- ija. ndekuti inuyo simukuloledwa kumayenda pa msewu bwana chifukwa mulibe license number one njinga yanuyo si- ili registered eh ili, ili ndi nambala
atina kupanga clear kuja ni kwa MRA eya ndekuti munangopa- munangopereka duty kupanga clear koma si muli registered so inuyo bwana muli pa chiopsezo mutha kupha amalawi zimene muchita pamene pokoso koma inu mungosamala kuti mufuna kudya ngakhale mutapha munthu tizipanga choncho amalawi anyway tisiyire mwina apolisi ayankhulepo tisalowere ntchito ya eni yake wayani Ah, ndikuthokoze kwambiri bertha banda kuti wacheza ndi ah, kumeneko ndi munthu oti akupanga bizinesi yakabaza koma ndikukhulupirira kuti uthenga umene tawapasawa aumva aumva ndithu ndipo augwiritsa ntchito nthawi zina tiyeni tiziyang'ana za moyo wa anthu osangoyang'ana za makobiri ukhale ndi tsiku lopambana betha timalize pro, timalize programu yathu iyi ndi anzathu uh, kulakula amene tinawayitana kuyambira ndithu ndi uh, zimba i think mwina tiyambe ndi akuyera akuyera tiyambe ndi inu tatiyankhulani tisanamalize ndi azimba mawu anu omaliza ndi chani kwa mtundu wa malawi
Um, mwachidule ndithokoze kuti munatiyitana kuti tikhalepo pa programu iyi um, ntchitoyi ndi yayikulu uh, chosangalatsa nchokuti bungwe lawo la njinga za moto tagwirana nawo manja kuti tithandizane kuti a njinga za motowa akhale registered tikugwira nawo ntchito bwino komanso tayamikira anzathu akupolisi exercise iyi yayambika bwino tikugwirana bwino manja tikukhulupirira kuti zonse zidzati zapitirira chonchi pa ground pa pakakhala bwino komanso chosangalatsa nchokuti aliyense amene tikumpeza kuti wapalamula palibe kuyang'ana nkhope iyayi wina aliyense ngati walakwa lamulo lamulo likugwira ntchito um, mawu amene ndinene ndokuti kwa kabaza sikuti kabaza athe yayi chifukwa kabaza akumathandizabe ndithu transport ya msanga komanso kumamidzi komwe olo galimoto sikufika kabaza amatha kukafika Mhm. komanso wathandiza kulemba anthu ntchito ndithu Ah, ndipo mwachidule akuthandiza ku chuma cha dziko komano chomwe tikufuna ku road traffic komanso dziko lonse ndi lokuti agwire ntchito mokuti iwowo environment yawo ya- atetezedwe atetezenso anthu ena chifukwa akapanga ngozi si okhawo amene amakhala kuti ali affected even amene apanga nawo ngozi amakhalanso affected ma passenger ndi ena amene agalimoto amakhalanso affected ndiye timafuna kuti chonde chonde akabaza tiyeni tiyende comply komanso ena onse amagalimoto tiyeni titsatire malamulo chifukwa ntchitoyi sikuti yasiya tangoyamba kuteroko

Udindo woonetsetsa kuti anthu ndi otetezedwa pa msewu umenewu ndi udindo wa wina aliyense. Tiyeni tithandizane kuti tiyesetse kuchepetsa imfa zimene zikudza chifukwa cha ngozi za pa msewu. Komanso ndinenenso kuti ma awareness programs apitirira ndithu kuti tithe kuwa- kuwadziwitsa anjinga zimene zili zofunikira kuchita akamayenda pa pa msewu. ma operations athu nawonso akupitirira ndiponso apitirira tsiku ndi tsiku ndi cholinga choti tionetse kuti malamulo apamsewu akutsatidwa zikomo kwambiri zikomo kwambiri a Zimba pamenepanso ndi pa mtsiriziro wa programu yathuyi koma ndimalize ndi wanda msisi amenenso ali mkonzi wa programu ya lero uh, wanda mawu ako omaliza pabwera nkhani ina yopatsa chidwi koma nthawi yatithera akuti zipewa anthu akudandaula kuti chipewa amabwerekana ambiri kodi chimenechi sichingakhale ndi vuto lina lake so maybe we can come back wayana tsiku lina Yes. kuzakamba kuti Danza kodi- tusaza chipatala. Eh, ya chipewa kodi chimenechi tizichichita handle bwanji poti amasinthana anthu m'mitumu mmakhala zinthu zosiyana zipere anjani so i think koma moyo patsogolo eh. Uh, chitsanzo chimene ndikhoza kupereka ndi permission ya Joana. Joana atachita ngozi ya njinga mm -hmm. chinamuteteza ndi chipewa akanakhala kuti sadavale chipewa sizinakatha bwino so mm -hmm. tisadandaule kuti chipewacho chikununkha thukuta yeah. koma chititeteza mutu wathuwo mutu sunjanja ngati mpira mm -hmm. pamsewu ndimalizire pamenepo wayana ndi mawu amenewo otikumbutsa kuti ndi chipewa mutu sunjanja ngati, ngati mpira pamsewu ndiye tafikanso pa mtsiriziro wa programu yathu ya kulinji lero pa 28 january 2026 mpakana lolemba pamene tizabwereso ndi programu ina ya kulinji ine wayana chunga ndikuti mukhale ndi siku lopambana ndapita mwerananga kwanuko kulinji kulinji kodi kuboma kuseri hausi kulinji nanga otsutsa mwadzuka bwanji kulinji ndakawata dziredio